ne balimaw aw ka foli bɛ yan nɔ ni an sigilen an ka bɔlɔlɔ foroba kumayɔrɔ walanda kɛnɛ kan ni o ye rezo sosiyow ye an bɛna an da maga tiktok la ka se ka a fɔ aw ye n'a sɔrɔ tiktok bi i bolo i bɛ fɛ ka i ka tiktok compte ka sɔrɔ k'a yɛlɛma ka kɛ compte privé ni an b'a fɔ ma nanzarakan na comment mettre tiktok en compte privé ni i bɛ fɛ ka ale baara kɛ o ka nɔgɔn i bɛ sɔrɔ k'a digi tiktok kan k'o dayɛlɛ k'i ɲɛ jigin ka na duguma yan ni a sɛbɛnnen bɛ profil ni mɔgɔ kunkolonin ja bɛ yen nɔ mɔgɔ dɔw ta la a sɛbɛnnen bɛ ko moi i b'a digi o kan o mana kɛ i b' i ɲɛ kɔrɔta ka sɔrɔ ka taa i kininbolo yan fan fɛ kala saba min dalen filɛ nin ɲɔgɔn kan ni dɔw b'a fɔ a ma ko hamburger i bɛ sɔrɔ k'a digi o kan i bɛna bila nin kɛnɛ la o kɔnɔna la kadinanin ja mun filɛ nin ye ni a sɛbɛnnen bɛ nanzarakan na ko confidentialité i b'a a digi o kan o mana kɛ a sɛbɛnnen bɛ yan nɔ nanzarakan na ko compte privé i bɛ sɔrɔ k'a digi nin butɔn kan ka sɔrɔ ka ale bila sen kan ni o ye ka activer nanzarakan na k'a yɛlɛma ka kɛ compte privé ye n bɛ nin yɔrɔ ɲɛfɔ aw ɲɛna a mana kɛ compte privé ye o bɛ kɛ mun na o bɛ kɛ ka da n'a sɔrɔla k'a fɔ ko mɔgɔ o mɔgɔ bɛ demande bila ka na i ma a bɛ diya e yɛrɛ de nikun ye sisan ka sɔrɔ k'a tigi accepter a tigi ka se ka don i ka eh, fɛn videow kɔnɔ k'u u lajɛ ni i y'o kɛ o la a tigi bɛ se k'a lajɛ mais ni e ma mɔgɔ mɔgɔ accepter e ma sɔn mɔgɔ mɔgɔ ta ma o tigilamɔgɔ o tɛ se ka abonner i ka tiktok la k'a fɔ k'a bɛ i ka videow lajɛ ni a ko b'i kɔnɔ fɛnɛ ka tila k'a bɔ compte privé la i b'a digi nin kelen kan o la a bɛ sɔrɔ k'i ɲininka k'i i jɛra n'a ye k'a fɔ ko diɲɛ mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen nɔ diɲɛ fan tan naani bɛɛ farafin farajɛ denmisɛn maakɔrɔ k'u bɛɛ ka se ka don i ka kɔnti tiktok kɔnɔ k'i ka vidiyow lajɛ i b'a fɔ ko awɔ o ye a bɔlen ye kɔnti prive la k'a bila i bolo kɔrɔ ne balimaw nin kun ye k'a yira aw la i bɛ se k'i ka kɔnti tiktok k'a yɛlɛma ka kɛ prive ye cogo min na o ye nin ye ko o yira aw la ni aw ye faamuyali sɔrɔ nin na o bɛ diya n ye ni ɲiningali b'aw fɛ aw bɛ ɲiningali bila n'an ka kɔrɔfɔ bilayɔrɔ butɔn na ni o ye kɔmantɛri ye n bɛ aw jaabi a ka n suit n ka rezo sosiyow kan ni o ye lenali ni facebook ni youtube ye n bɛ video bila o kan kuma o kuma aw ni ce aw ka tulomajɔ la